masiku ano ndi akuona kuti ah, ana awa atipatsa busy ena awo akumakataya ana aja kuchire kodi center for um, parenthood kwenikweni mmatani
zikomo kwambiri mr kaluwa um, ndine justin majawa ndi- ndimayang'aniranso bungwe lotchedwa save orphans ministries ndi bungwe lomwe lidayamba 1996 kwambiri kuyang'ana ana amasiye ndi ana ovutika so mkatikati mwa bungweli ndi momwe muli center for parenthood Eh, kachigawo kena ko, kofuna ku, kukuzanso nkhani yokhudza kulera ana ife kuchokera ku kumene tichokera kuti timapanga za ana amasiye ndi ana okhudzidwa zosowa zathupi koma kenako zaka zingapo zadutsa tayamba kuphunzira kuti nthawi zambiri mwina timaongola mbatata ita itakula kale itakula kale so po, polima mbatata pali zinthu ziwiri pali mbewuyo ndi palinso mlimi zonse ziwirizi ngati zilibe coordination kuti zikuyenda bwanji zikhalanso zoonongeka so ngati mlimi anga- angodzala mbatata osapalira osayang'ana osasamalira sikuti mbatata chifukwa chakuti ndi, ndi mbewu yabwino ndiye ichita bwino chimodzimodzinso ngati mlimi akhoza kuyikapo nthawi yake yolimalima koma nkukatenganso mbata mbewu ya mbatata yosadziwika bwino sa- sangachite bwino so pano tayamba kumachita chidwi kwambiri mkatikati mwa bungwe lathu la Save Orphans Ministries Eh, posachedwa apa likhala likupitilira ndi dzina lina la nyuwani kuti partners in children kuti tiyambe kuyang'ana tsopano mavuto ali pati zokhudzana Zina zomwe taphunzira ndi zakuti chiganizo choti tifuna kukhala kholo sitichiganizira. Ana ambiri amangofika ngati ngozi. Kodi zimachita kufuna kupanga plan kuti ineyo chaka chikubwerachi ndifuna ndikhale kholo? Inu ngati mungafune kulima mbatata ku Mitundu, mukuyenera kupanga chiganizo, Farm ndikayipeza kuti? Mbatata ndikayipeza kuti? Ndikalima bwanji kumeneko? Ma plan onse akuyenera kuti akhalepo. So munthu sungovumbuluka lero kuti basi kenako hii tili ndi mwana taberekatu mwana pezeka kuli ngozi kodi umachitika kuti So- so koma pali ngozi zina zo- zo- sizopewekanso Eh, pali zina umakumana nazo ngozi pa pa nsewu ndi umafunsa kuti kodi panopo ngozi zachitikazi makamaka Chima- chim- chim- chimachitika pali chi- ndi chiyani? baba choti chikho- chikhoza kupangitsa ngozi koma ngati munthu atapezekanso kuti anali pa foni nkuchita ngozi imeneyo si ngozi chifukwa anali wapeweka Anali wopeweka. chimodzimodzi eh, kulera mwana Ndi zinthu zoti ukuyenera kuti upange chiganizo. Eh, inu Mr. Kalua mwakwatira, a- a- akazi anu ali ndi, a- ndi- ali ndi mimba, mwayamba kudziwa pamenepo kuti tsopano tifuna kukhala makolo. Moyo wanu uyenera kuyamba kusintha. Eh, zinthu zomwe mmapanga kale zimenezo simungapange. Tiyerekeze ngati akazi anu amalawako pang'ono vinyo ndi zinthu zina zakudya, ah, zimasintha zimenezo. makamakanso mwana akati wabadwa inu simungakachezere kumpira ilo ilo ilo ilo basi ndiye ati kuli euro kuli euro 2024 Si, mo- mo- ngakhale moyo kuyomba wanu- ka- moyo wanu umayamba kusintha chimodzimodzi akazi anu sangakhale pa facebook ilo ilo ilo ilo Chifukwa akakhala pa facebook asamalira mwana ndani komano Akuchepezeka- amajawa Eh. makolo ena ine ndaonapo Eh. akuyendesa ndiponso akuyendesa galimoto uku kufoni manja chonchi akuwerenga Ndipo mwe ena samatha kukhala nali pa video wo. Koma nkhani imakhala imene chifukwa choti sa- sa- sa- sayang'ana kutsogolo kuti chingachitike ndi Chingachitike ndi chani. chani. chifukwa pa moyo munthu umayenera kupanga plan mwachitsanzo ngati pali pali moto ndikagwira moto ndimadziwa kuti moto iko- u- iko- ikozi kuotchedwa so ndikuyenera kudziwa kuti dzanja langa sindingaliike pa moto ndikuyeneranso kudziwa kuti sindingamayendetse galimoto uku ndili pa foni ndikuyenera kudziwa ngati mwana aku- am- ali apapo wagona tingoyerekeza wang'ono apa ali apapo wagona ndiye mwamuyika chi- chi- chija ama- ama- ama- amakonda kuyamwa chichi chimene chijaso mudzichiyang'ana so sungakhale pa foni tsiku lonselo m- mwana umo akumuyika chija Osati chikukapo. ungomuika chimene chija basi kuchokapo. kunsiya si- sizingakhale choncho so zinthu zi tiyenera kuyamba kudziganizira kuti ana tiya- tiyambe kuwalera bwanji akamakulaso timayambaso kuganiza madyedwe because masiku 1000 amwana atabadwa ndi masiku ofunikira kwambiri masiku 1000 masiku 1000 ndi masiku ofunikira kwambiri ndi masiku omwe thanzi la mwana limapangika e, mwachitsanzo anzathu a early childhood development amanena kuti masiku 1000 amenewa amapangitsa kuti mwana brain yake ikhale yomangana bwino kapena ikhale ngati udzu woti wothonya mwachitsanzo ngati udzu tikaufolera nyumba umakhala wamasamba othinana kwambiri koma mukate- mukatenga nsenjere kuti mukafolere nyumba nyumba imeneyo idzithonya Idzithonya. so ma- ma brain amakhala osiyana molinga ndi momwe ana asamaliridwa so madyedwe amayenera kubwera mwezi moti kusukulu kuja tikamati ah, akulu okhala ngati nzeru zikuwavutirako zimatha kutheka kuti brain brain sina Brain- pange develop brain bwino. sina sina si- si- sili sili thick mani mitsempha siili thick mmutumu kuti ikumapanga pick up zinthu mwachangu zina ndi ndipo tidziyang'ana zimenezo zo- pa- mwana mukhoza mukhoza khala ndi ana awiri wina kuntuma katungire madzi kukabwerera adadi mwati chani paja Uma- mayamba ku- ndiye wina kupita akubweretsa so umayamba kuyang'ana zimenezo kuti zimezi zachokera pati izi zambiri za izo zimachokera zimachokera those those ages ya mwana ali wang'ono ine ndimaona ngati kuti akati nyumba bambo head of the family inuyo ndinu mutu wa banja ndiye kuti mumaongolera chilichonse kuti mwana ine ndifuna mwana wanga uh, a- a- akule motere Yes. uh, within the 1000 days Yeah. amene amakhala kuti brain yake yopanga develop so kholo uli ndi kuthekera komusocheretsa mwana uja. kholo likhoza kusocheretsa mwana mwachitsanzo zinthu zambiri zomwe mwana amayankhula pakamwa zimakhala kuti waziphunzira koyamba Eh, akuti mwana even mwana ali m'mimba mwana amayamba kumva chikondi cha amayi chikondi cha bambo Mwana amayamba tomatha kuma kumva ndi miyezi itatu yoyambirira ija kuti awa ndi adadi. Mwachitsanzo ngati am- amayi ake atamayika mimba atamayika pa mimba pa dzanja akhoza kudziwa kuti ndi amayi anga. Inunso ngati mutamayika banj- dzanja lanu pa, pa mimba pa akazanu mwana akhoza kuyamba kudziwa kuti awa ndi adadi. So nkhani zomwe timakamba nyi- timayimba nyimbo zanji mwana ali m'mimba timayankhulana bwanji ine ndi akazanga mwana ali m'mimba zimenezo ndi zofunika zofunika- zofunika zo- zofunikira kwambiri nchifukwa ndimati ena ambiri amati muziimba nyimbo zabwino musamakhale nthawi zonse mu- okhumudwa ndi kumakangana ngati kupemphera zipemphe- zipempherani chifukwa mwana zimene chikondi amayamba kuchimva koyambirira ana ambiri ndoti ana amabadwa opunduka chifukwa cha zinthu zomwe anayamba kudzimva ali m'mimba so zimene environment imene akukhala mayi oyembekezera uja ndiye kuti whatever happens zimathanso kumpanga affect mwana uja. chifukwa zi- zima- zimenezi amazimva amamva kuti izi zikuchitika kunja kusali bwino sizili bwino ndiye kuMalawi kuMalawi kunoko vuto limene ndawa ndaliona kwenikweni um, uh, ena ndima- ndimamva ndithu akuyankhula ayi mwana mwana mwana amalera ndi mulungu kaya ndi mawu achikulu amenewo komano ineyo zimandionetsa kuti Ah, ndi chinthu chonena kuti ah, it doesn't mean kuti we- pali wina aliyense amene angalephere kulera mwana doesn't mean kuMalawi kunoko makolo tikusowekera upangiri wina ndi wina kuti kodi mwana kuti timulere bwinobwino mwana akalakwa timamulanga bwanji mwana kuti a- akhale ndi nzeru timatani tikusowekera patipo chikuvuta ndi chani achimwene eh, kukamba za mulungu ndi nkhani zina Eh, ine, ine before zina zonse I'm a theologian first Mulungu amatipatsa brain ndiye amasiyira pomwepo kuti uku tsopano zipangani zisankho nokha mulungu sangakupatse brain ndiye akakulimire ndiye akubweretsere nsima ndiye akudyetse zinazo amakusiya kuti udzipanga wekha chimodzimodzi maleredwe makuzidwe a mwana zimenezo zili m'manja mwathu komanso kuti mwana akabadwa adziwe kuti a- kuti um- umulozerenso kwa mulunguyo ndi mphamvu ya makolo so mukamamtengera mwana ku church kuti akadziwe kuti kunja kuno mulungu imeneyo ndi mphamvu yanu mulungu saku- sakukwapulani kuti tabweretsani mwanayo kuti andidziwe so zinthu ngati madyedwe ndi zinthu zakuti upange chiganizo zinthu ngati mwana wanga ndifuna kuti akule motani zimenezo zoti upange wekha chiganizo ngati mwa- zi- mwana adziyankhula zichani zimenezo chiganizo um, kuli research ana omwe o- omwe makolo awo akhala akuyankhulana bwino akuonesa chikondi ananso amakula mamoyo omwewo Mwachitsanzo, posachedwapa timakambirana nkhani yomwe ndi mzanga wina. Amandiuza kuti tsiku lina mwana wake anamupeza ndiye amamufunsa kuti, Kodi adadi mukupanga chani? Iwo aja amalemba papepala ndiye anawauza kuti, Ndikudya nsima. Kung- kungofuna kukhala sarcastic kumuyankha mwana
kungofuna kukhala sarcastic tsiku lina iwo pobwera anampeza mwana aku- aku- akusewera pa matope ndi anamfunsa kuti upanga chani akuti ndikugona anabwezera chifukwa zinthu izi ndizi- ndizazonena kuti komano kholo kungomva yankho limenelo aha iwe iye ana- amakwiya koma waiwala kuti iwe ndemwe unayika chinthu chimene Unamphunzitsa mwana. mwa mwanayo so mwana amaona zimenezo si mabanja amu Ana ochepa akhoza kubwera kwa ine amajawa Eh daddy I want to be like you or mommy I want to be like you ndi ana ochepa omwe amanena zimenezo kuwauza makolo awo. You should get to a point where mwana is, is admiring you and says Robert I want to be like you.

Mako- ma- makhalidwe ambiri ana saphunzira ku sukulu Amaphunzira m'nyumba. Because ku sukulu amakhalako mma- mahours osapitira 5 the best learning and the long term learning happens at home kumene kongomwe amaphunzira amaphunzira ana I, i have a friend who, who is just grumpy always grumpy this other day i, I sat down with him my, my conversation about parenthood I mean, how does this look and he, gr- he broke down one day and started telling me a story kuti eh, anakula family yoti bambo ake amamenya kenako bambo ake died kutsala ndi mai ake mai ake amankwapula mpaka kumamanga mamanga miyendo kunkwapula kuti amve kuwawa kwambiri panopo iye anakwatira ali ndi ana four he does not relate to the wife neither does he relate to the children now you can see that this is not hereditary this is something he picked up on the way chifukwa ndi that's how he grew up You know you are shown love, you display the same love to your children, they are going to grow in the same manner. As a husband, you should make sure you are providing for your family. Komanso as um, a- amai at that time should know kuti okay, zakudya zina zofunikira ndi chani, phala what time, eh, ngati aku- akudya sima what time, 3 o'clock akuyenera kudya chani, madzulo akuyenera kudya chani, because you are trying to build that, that, that brain. That brain does not grow from concrete. Eh, brain brain zathuzi sizikula kuchokera ku ku- ku- kujeni ku cement ya zimakula kuchokera kuchokera ku zakudya so there are all those changes that that are, that are involved if if i was traveling i've seen i've seen parents eh, especially in the us i've seen parents who if both were working nzimai would say or nzibambo would say i will take a lesser job so that i'm home kuti kuti tidza- tidzisamalirana si ana ana ana Zimatheka, I mean, why not just employ someone azimuyang'anira mwana? It, it- yes, but it is, it also, it, it is also difficult because the, the parental care, ndi k- care ya munthu oti ama- ama- ama- ama- amagwira ntchito yakulandira ndalama ndi ziwiri zosiyana Personally, I don't want to get home one day ndiye ndimve kuti mwana wanga is very attached to a- anane than my wife You be jealous?
but it would have meant kunena kuti akazanga is not there for her or for him you see because because remember a- ana akamakula they have they have somebody they look up to so who do they look up to Do- am- amasirira maid amasirira nane kapena amasirira mayake Amasirira amasirira Robert Kalua or akusirira garden boy kunja chifukwa garden boy ndemwe akuathandiza ku- kugenda mbalame and they think that's a father so you, you want to, koma these are not the values that you want so th these are the sacrifices that you make you know you, you make time for, for ana pa- and uh, the good thing is ikwana nthawi yoti ana aja amakula amachokapo but these are some of the fears people think hey sindidzikaoneranso mpira mpiraso ntha- nthawi yofunikira so So kuli zinthu zofunika kukonzekera then you start talking about nawo ku school. Ask yourself, mwana wanga ndikufuna apite school iti? You know, ak- akaphunzire zotani? Apite ku school yoti ili ndi French, apite ku school because the world now has become small. It's a global village as they say. So it's, it's okay for mwana wanu kuti apite akaphunzire ak- apite ku school yomwe amapangako French,

a parent would argue to say for this child uh, to be fed panyumba pano i need to go and work Yes, true. ndiyena kuti ndikagwire ntchito ndibwere mwana uyu ndipange feed ndigule zovala ndigule zotani that's why kuli ma issues a ma nanny oti tapeza nanny azikhala ndi mwana okay nanny akhoza kukhalapo koma tikhale motani Shu- asa- asa- tis- tis- tisasiye responsibility yonseyi ya mwanayo kwa nanny I would, I would say yes, it is as, because the nanny is not a parent. Neither is the teacher ku school a parent. There is only one parent. So it is, it is a matter of balancing life. Mm, kuti tidzi- tidzigawa bwanji ntchitozi because udindo wako waukulu kwambiri pakadali pano ukabereka ukakhala ndi mwana ndiye ndi wa mwanayo so how do you how do you divide uh, the, the responsibilities among yourselves uh, so mwachitsanzo upita kuntchito ukapeza ndalama that is a fact koma when you're not working how much time do you also spend ndi ana ako okay it's you make time kuti udzigwira ntchito ku ntchito ku ku office ntchito iyi ukachoka ku office ithere komweko chifukwa ukafika ku nyumba it's- this is a different different field altogether

weekend you have nothing to do stay home don't create timati timaulendo tosadziwika bwino Yeah, azibambo kuti tikacheze azibambo uku. tikacheze uku Eh. make time for your children Eh. as my this this, this chinkhoswe this shower iwe mukumanga mabanja a eni ake lanu likuwonongeka. mukulangiza ana a mwini wake uku kumashawa koma wanu wa- akutsalira kumbuyo zochitika that that for me is where you pofunika tingoganizira where, where, where, where, where, where is the cutout? Where do I where do I do this? And where do I do this? Because now at the end of the day you have mwana, you have ntchito. Both both things have to move together. but you can never neglect the other. So remember iwe ukugwira ntchito kuti ukhoza kukhala bosi wabwino koma udzizifunsanso kunyumba ana anga ndikwalera bwanji kuti adzakhale boss wanga because at the end of the day even mabanja ambiri akuvuta it's where we're coming from we should remember always we are raising a good citizen of this nation now um, generation iyi tikambeza generation iyi ili panoyi ikumaganiza ngati kuti one way of sorting out my issues is committing suicide yeah yeah

this is not good i don't like it then you are talking of an act more so than attacking the character so so so for makolo we have a lot of work kuti ana akhoza kuyankhula nafe if the parent can if the child cannot talk to you ngati mwana sangafika poyankhula ndi bambo ake sangafika poyankhula ndi mayi ake there is a problem there that's one number two the social media is, is, is taking a bigger role it's taking a big toll on, on, on bringing a child we zina zina zina zimayambira even pa food instead of you talking to a child kungo mwa- mwana akalira kutenga chakudya kumpatsa kutenga sweet kumpatsa without kaya mwana akudandaula zi- zimene zizo you think they are going to silence them you are not talking to them now kunyumba chifukwa choti ine ndi akazanga tonse tili busy mwana tablet ishi

the role of you being a parent doesn't click nsanga because iwenso ukuganizanso ngati ngati mwana koma uli ndi mwana nzako kuti umuyang'anire that is very tough to do so this if, if there are ways stay away from, from falling pregnant because it's not, f- it's not for a child it's for bigger people who have made up their mind ndofuna ndikhale ndi mwana but the, the other thing that i'll talk to young men and women guys you know kuti apa pali pali mbaula ya moto ndikagwira za- ndimapsa when you sleep with the, with the girl or when you sleep with the boy you don't even protect yourself what do you expect so so for, for me ndikapezana ndi mnyamata woti wa zaka 1820 "Ih, napanga ngozi no no no no it is not Si ngozi, mumadziwa. it is not Ngozi soyota. it is not and we need to stay away from being victims

Chabwino a Justin Majawa tathokoza kwambiri uh, kutiunikira zambiri zokhudzana ndi parenthood aka sikoyamba kapena nkomaliza koma ndikudziwa kuti t- pa- pali, pali zina zambiri zimene timafuna taunikire makolo kuti kodi tikamalera mwana zimene akufunika ndi chani ndiye a Majawa abweranso mu program ya mentor kuti azatiuzenso mbali ina yokhudza kuti kodi tikamafuna kuchita plan kuyambira kuchiyambi kwenikweni lero tangokamba mosanthula uh, kuchita introduce ndithu uh, our topic of discussion which is very important kuoneka um, kuona ndi mmene zikuchitira masiku ano mmene ana ena akupangira behave komanso makolo ena mmene akuthawira responsibility ya ana so uh, tipanga program ina imene ndithu a Majawa azabweranso kuunika zambiri zokhudza ndithu makolo mmene angalere mwana ine dzina langa ndine robert kalu ndathokoza kuti muna
m'dziko lomwe kutukuka kumadalira kuchita zinthu mwachindunji ndi utsogoleri wa masomphenya mpofunika kufunsa mmene tingakonzere tsogolo lathu kukhala labwino mverani dr mcbride peter nkhalamba pa programu ya kuya podcast ndi kudziwa za mphamvu ya kusintha pakaganizidwe ndi chikhumbokhumbo chokhala ndi tsogolo labwino m'pulogalamu imeneyi dr nkhalamba akutambasula mitu yosiyanasiyana yokhudza malawi kuphatikizapo chiyambi cha boma mmene zinthu zilili panopa ndale ndi utsogoleri mavuto azachuma ndi mayankho ake komanso ntchito ndi udindo wa nzika kuya podcast idzakupatsani njira zenizeni ndi zopindula kusintha kaganizidwe ka boma ndi anthu m'malawi wonerani kuya podcast pa zodiak television ndi online lachinayi half past 6 madzulo aliwonse amalawi timadziwika ndi chikhalidwe chathu magule amakolo athu ndiye gawo limodzi la chikhalidwe magule athu osiyanasiyana ndi mbali imodzinso imene imakopa alendo ambiri amayiko akunja kudzacheza mdziko lathu lino ichitu nchifukwa chake zodiak inakhazikitsa mpikisano wa magule osiyanasiyana wa zodiak national traditional dance contest zondako cholinga chake cha zondako ndi kupititsa patsogolo magule athu mdziko lino kwinaku tikulimbikitsa chikhalidwe chathu cha makolo opambana akumalandira mphoto Magule omwe tayamba nawo ndi Manganje mchigawo chakumwera, Vimbuza mchigawo chakumpoto ndi Chisamba mchigawo chapakati. Tsatirani mpikisano wa Zodiak National Traditional Dance Contest

lero ndili kuyima pamaso pano amalawi chifukwa cha mphamvu zimene zidapatsidwa kwa ine kolingana ndi malamulo a section 37 Ndime yoyamba ya lamulo lija la Disaster Risk Management Act 2023 kuti lero ndikunena kuti maboma 23 pa 28 a dziko lino la Malawi kuli ngozi chifukwa cha nkhani ya El Nino ndipo kulamula kumeneku tsopano kukuyamba lero 23 March 2024
awa anali mawu a mtsogoleri wa dziko la malawi dr lazarus mccarthy chakwera kupempha maiko mabungwe komanso anthu osiyanasiyana kuti athandizepo pa vuto la njala ndi za kusintha kwa nyengo a frank gomani ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la insurance association of malawi chimene chimachitika ndi chokuti no ah, nkhani ngati imeneyi sikuti imakhudza munthu mmodzi yayi kapena kuti imakhudza mlimi mmodzi yayi kapena kuti imakhala kuti klabu mmodzi imakhala kuti mwina gulu la anthu Ndiye chimene chimachitika ndi choti timafuna kuti anthu aja abwere ngati gulu kapena ngati maklabu. Pali magulu ena amene amathandizira kwambiri alimi m'Malawi muno ndiye amati akathandizira amatipatsano ma anthu onse alimi onse kuti alimi ndi angati nanga akulima chani tiyerekeze mwina uh, ku klabu kapena mmene zilili ngati uh, ku chikwawa kapena ku nsanje kumene kuja kawirikawiri amalima chani thonje ndiye kuti kukhoza kukhala kuti kuli thonje kapena kukhoza kukhala kuti mwina kuli mapira komanso kuliso zina ndi zina ndi alimi onse aja akhale gulu limodzi a- atibweretsere ndi magulu amene awafikira aja ndiye zikaterono tikhala ndi a, mayina a anthu aja kalabu yawo ndi zimene akulima komanso mulingo kuti kodi anthu aja amayembekeza kuti akolola ndalama zokwanira zingati ndiye zikaterono tsopano ife insurance ndi pamene timaperekano ngati timati mulingo kapena kuti quotation ndiye tikapanga quotation imeneyi ndi imene anthu aja timakambirana nawo ndi anthu aja amayilandira akayilandira ndi pamene amaperekano uh, tingati chikole kapena kuti msonkho ndiye timatino premium pa chizungu ndiye apa akapereka premium ndi pamene tsopano timayambano kuperekano insurance imene ija kuti zikazachitikira ngozi zikazagwera ndi pamene ndi atazalandireno uh, chi- chi- chipepeso kapena kuti chipukuta misozi malinga ndi a julius ng'oma omwe ndi mkulu wa bungwe la cisonecc nkoyenera kuti boma liyike ndondomeko zoyenera zoonetsetsa kuti anthu omwe akukhala m'madera omwe amakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi asamukire ku madera omwe ndi osamalika chifukwa oterewa sangalandire ndalama ngati katundu wawo atawonongeka iwo ati nzodandaulitsa kuti ngakhale lamulo la dongosolo lothana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi drm act lidadutsa ku nyumba ya malamulo ndondomeko zosamutsira anthu kumtunda zikuchedwa muziko munomo mu chaka cha 2023 ti boma linakhazikitsa uh, lamulo la- latsopano limene lili la loyang'ana ngozi zogwa mwadzidzidzi timati muchizungu disaster risk management act imene ikuonesesa kuti kapena ikuthandizira amalawi kuti amvetsetse nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso mbali imodzi kuonesesa kuti amalawi azindikire kuti madera ena si okhala kapena ndi ndi malo aziopsezo ndiye kuti anthu sakuyenera kuti akhale kapena agwireko ntchito zosiyana- za- zosiyanasiyana ndiye ah, ah, tingati lamulo limeneli likunena ndithu momve- momveka bwino kuti anthu sakuyenera kukhala malo osayenera kapena malo amene boma la- liko ah, linawakonza kuti akhale kapena litaunikaunika akhale malo okuti uh, anthu sangakhaleko chifukwa kuti kuli ziopsezo zosiyanasiyana uh, komanso lam- lamulo lomwelo likubweretsa ndondomeko zokuti munthu ngati akukhala uh, madera nga- angati amenewo akuyenera kuti mwina auzidwe kuti asamuke koma ndondomeko zoti munthu asamuke kapena auzidwe mwa njira yanji kapena zikhala bwanji zidakakonzedwabe fukwa uh, act imeneyo kapena lamulo limenelo likuyeneranso libwere ndi ma regulations ake ma regulations amenewa akuyenera kuti aonetse ndondomeko yabwinobwino kuti kodi munthu atha kumuuza motani kuti amvetsetse kuti mwina kuli mapira komanso kulinso zina ndi zina ndiye alimi onse aja akhale gulu limodzi ah, atibweretsere ndi magulu amene awafikira aja ndiye zikaterono tikhala ndi ah, mayina a anthu aja kalabu yawo ndi zimene akulima komanso mulingo kuti kodi anthu aja amayembekeza kuti akolola ndalama zokwanira zingati ndiye zikaterono tsopano ife insurance ndi pamene timaperekano ngati timati mulingo kapena kuti quotation ndiye tikapanga quotation imene ija ndi imene anthu aja timakambirana nawo ndi anthu aja amayilandira akayilandira ndi pamene amaperekano uh, tingati chikole kapena kuti msonkho ndiye timati no premium pa chizungu ndiye apaka akapereka premium ndi pamene tsopano timayamba ndi kuperekano insurance imene ija kuti zikazachitikira ngozi zikazagwera ndi pamene inu atazalandireno ah, chi- chi- chipepeso kapena kuti chipukuta misozi bungwe la atolankhani olemba za chilengedwe komanso kusintha kwa nyengo la association of environmental journalists aej lati lalandira nkhaniyi ndi manja awiri iwo akuti ambiri mwa mazunzo omwe agwera dziko la malawi mzaka zino ndi opeweka chikhala amalawi anali ndi uthenga wokwanira Atolankhaniwa ati n'zoyenera kuti adindo azipereka uthenga kwa atolankhani mu nthawi yake, mosabisa komanso motsindika kuti atolankhaniwa azisindikiza motsata malamulo pofuna kuti Amalawi ambiri azikhala ozindikira za kusintha kwa nyengo komanso ziopsezo zosiyanasiyana zomwe zingagwere dziko la Malawi. A Nellie Kapatuka ndi mmodzi mwa atolankhani ku bungweli. ngati atolankhani tili ndi udindo waukulu pa nkhani ya mm, kusintha kwa nyengo Ah, ndife amene timalemba nkhani zosiyanasiyana zokhuzana kusi- kusintha kwa nyengo pofuna kubweretsanso poyera